igbo geenụ ntị o igbo geenụ ntị ndị be anyị ma ọsọ ọsọ kwere ike ụmụ nwata tọ na ngada nne ya gerenụ m ntị ndebe anyị na ọ na-eme oke ekwe kụọ ọbara ṅama ntị ndị mmadụ ajụọ onye na-akụ ma gịnị ka ekwe kwa akụrụ maka na ọ na-eme ekwe kụchaa ma agba otu anụ ntụ na igbo mụrụ nze m ọzọ na anọ m n'obi m n'ụracha owuwu a nnụnụ mmụọ wee bịa kpọte m n'ụra sị m na ndị nna nna anyị ha na-akpọ m oku n'ọhịa mmụọ mgbe m ji banye n'osimiri ruo n'ọhịa mmụọ ndị nna nna anyị ha jụwa m ajụjụ ha na-ajụ m na ọ pụtara na okenye anọzi n'ụlọ ewu ji anwụ n'ọgbụrị n'ala igbo ha na-ajụ m kedu ebe ndị okenye jere ụmụazị ji pịa akụ na-agba udene che na udene wụ anụ oriri ha sị m nekere ka ụmụazị si na-akpa nkụ ha ji aṅacha udene sị na udene na-atọ ka ọkụkọ ma ndị okenye ekweghị agwa ụmụazị ihe dị iche na anụ udene na anụ ọkụkọ ekweghị agwa ụmụazị na eziokwu eziokwu na udene wụ ajọ anụ na ọnụ riri udene erigwe amụsu nenunu ndebe anyị ijiji sị na ahụrụ diochi nọ n'enu wee nyụọ gbara ya nwa nọ n'ana gharịị ọkwa n'ihi ya ka m ji na-agwa ndị nna nna anyị ha na ọ na-adịkwa mma na-amara nwata atụ ọ wụ n'ihu nkume si na-arụtụ ya aka ka ọ na-edo ya anya na ya wụ okwu ha na-agwa m na m aghọtaghị ya ha wee kọọrọ m akụkọ ha sị m na udene bere akwa mgbe gboo gwa chi kere ụwa ya ekwere ka ọnwụ gbucha ndị okenye ka e wee nwee ndị ya na-akọrọ ụmụazị omenala ha na-ajụzi m kedụzi ka ndị okenye ahụ si wee nọ n'ụlọ ndị nze na ọzọ ndị aka ji ọha obodo si wee nọ n'obodo ụmụ okoro na agbọghọ batara na omenala ọhụrụ wee na-ebi aka na ajọ ọgwụ oke ibubo na-ekpochapụ obodo agha ngwuru ahụ ha wee sị na omenala ka ha na-eme ma ndị nze na ọzọ ndị aka ji ọhọ ma ihe wụ omenala ekweghị agwa ụmụazị na agwụmagwụ awụghị omenala na omenala wụ na-achụ àjà ikpe a na-ama ndị mmụọ ha sị m n'ezie na m jee gwa obodo na oke agwụmagwụ oke ibubo oke amụsụ oke ogbom ụmụazị na-erikwe n'ugbu a na ọkwa na ngagharị ajọ mmụọ ndị okenye mbụ buje na ajọ ọhịa maka ihe ike ịwa ajọ ọgwụ na-eme n'obodo na ọkwa ya ka ndị dibịa ugbu a ji ebubatakwa n'ụlọ ka ọ gaba n'ahụ ha sị m n'ezie na ọtụtụ ndị mmadụ ya agbakwa n'ara ọtụtụ ya anwụ n'ike mgbe ihe ndị ahụ emebesịa sị na nọ nwanne ma nwanna na-eme sị gbake n'afa mara maka ihe onye metere maka na ihe onye metere o were isi eburu ha sị m n'ezie na m jee mee ka obodo mara na ebere ụmụ mmụọ na-emeziri ezinụlọ ebu oke ọgwụ a ebu oke ogbom oke ibubo a na-abara be ha maka n'ezie na ofu mkpụrụ aka rụta mmanụ na ọ ya ezu ọha na eze na eziokwu eziokwu na ọkwa mgbe e gbujiri ka ọ na-akpọnwụ na agbara kpọọ nkụ ọ dị ire na ihe mmụọ kwuru o meghị n'izu o mee n'ọnwa nenunu ndebe anyị akwa arịrị egbuo nenunu na ya ka nna wee seta okwu nna m gwara m na ahụ ekwu n'obodo na ọ na-egbu okenye ekwu anụhụ jidezie nwata ntị ike gbuo nna m na-eme ka o doo m anya na oke ọha ọra sị na ọ maghị ihe wụ eziokwu n'obodo na ya wụ okenye na ọnwụ na ọ dịghị aghụghọ ịma na ọ dị arụrụ ana na-agwa ndị aka ji ọfọ anyị ndị nze na ọzọ ma ihe wụ omenala unu na-agwakwanụ ụmụazị nke wụ ezie ghụchaanụ ntị unu ụmụ okorobịa ibe m eziokwu na m awụghị okenye mana gedonụ m ntị n'ọnụ ngwere ọ narịrị ọjị awụzi nwata n'elu gedonụ m ntị n'ọnụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ o doro unu anya na nwata ọhụ na-eso nna ya eje n'ihu arụsị na-aka ụmụ ọgbọ ya ama ihe a na-eto ụmụ mmụọ ghụchaanụ ntị unu ndebe anyị o dokwara unu anya na nwata ọhụ na nne ya na-esu ogiri na ọ ma ijiji anya kpọrọ ndebe anyị o dokwara unu anya n'eziokwu eziokwu na anụ ọhụ na-eji eze arị enu na ọ ma osisi na-akụ inu n'ọhịa ọkwa n'ihi na awụ m nwata toro na ngada nna ya ka m ji buru oke ekwe pụta sị ka m dụkenụ ụmụ okorobịa ibe m ọdụ n'eziokwu eziokwu na ọma akwa asa ahụ ya mara onwe ya ụmụ okorobịa sị unu wepụkwanụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ na ọsọ ọgha dị na agwọmagwọ erikakwanụ ije ebe dibịa maka agwọmagwọ gwakwa ya kọwara gị ọfụma ndị be anyị unu ghụchaanụ ntị unu ọ kwara anụ egbubeghị mbụ ka amaghị ka esi abọ ọ wụkwanụ unu ụmụazị bidoro agwọmagwọ n'ala Igbo ndị okenye mbụ gwọrọ ya wụ oke ọgwụ daa ya wụ oke mgbọrọgwụ ọtụtụ toro afọ wee nwụọ ọtụtụ dara ibi ọtụtụ na onwe ha kpuru isi ebe ọtụtụ i ruo na ezinụlọ ha ha nọ jebe ejebe adị mma na anaba adị mma ma ya wụ okenye gwọrọ ajọ ọgwụ anaana mmụọ ụmụazị na-atazi ahụhụ ha amaghị mgbe ọ ga-ebi dibịa gwọrọ ọgwụ ọkwọ na nne ego ya eu akwa riri egbuo na m ihe ọjọọ jekwukwe ụzọ na eziokwu eziokwu ndebe anyị gedonụ m ntị n'ọnụ omenala esikakwanụ omenala dị omimi omenala na-egbu egbu ọ na-azọ azọ omenala adịghị ka ụka ebe a na-ekwu na jizọs wụ onye obi ebere na ọ gbagharagwo gị ihe omenala na-ekwu onye ogu mara ọfọ etigbuo ya omenala wụ ụzọ eziokwu omenala wụ ụzọ ndụ ma ndebe anyị gedokwanụ m ntị n'ọnụ ọdịnala dịka egbe ọ maghị onye bu ya ọkwa ya ka m ji agwa ụmụ okorobịa ibe m n'ezie na onye merụkwana ana maka na onye merụ ana na ana ga-etigbu ya ọkwa sọ oji ọfọ ya ananahụ ya na-agwazi ụmụ ọgbara ọhụrụ a bidoro ime omenala n'ezie na unu ghụchaa ntị unu ọkwa ajụha ajụ eri na-ebute arịha arịa anwụ omenala nwekwara nsọ na-eme ka o doo unu anya n'ezie na arụsị gburu onye na-enye ya nri ka a jụrụ ihe wụ iwu ya ọ na-ekwu na onye na-enye ya nri anaghị edobe nsọ na ya bụ ihe ụrụ akwụ n'ọkwa na ya wụ ọnụma mmụọ ji egbu onye na-enye ya nri igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwa n'ihi ya ka m ji agwa unu na onye ọbụla kwụwakwa aka ya ọtọ onye ọbụla sọkwa nsọ ọdịnala maka ọnwụ ike so ya na enunu ndị be anyị kwa nna m gwara m na ọ na-eme a na-adụ onye ohi ji ọdụ were obi na-apị mbazụ mana nna m na-eme ka o doo m anya na eziokwu eziokwu na ọ na-eme ihe erighị ogori ọ nara ya nwa na ebe ọ na nwata na-amụ enu na nne na nna ya mụwakwa akwa ọkwa n'ihe ka m ji agwa ndị nne na nna na onye ọ na-adụkwa nwa ya ọdụ onye ọ na-agwakwara nwa ya okwu ada ama ama tọrọ nna m mezuo na ya hụzie mụọ nwa nya ahụ n'ezie ndebe anyị ya dịba o doro m anya na omenala wụ ihe onye metere o buru ma igbo mụrụ nze na ọzọ gụchanụ ntị unu ndị dibịa nọ n'ala igbo gedonụ m ntị n'ọnụ nna m gwara m na ọ na-aka mma a na-adụ ofeke na-eje be dibịa agwọrọ oke ọgwụ ọdụ sị na-agwakwanụ dibịa ya na-ewenata aka na nsị n'obodo maka na ihe dị njọ dị njọ ọkwa n'ihe ka m ji agwa ndị dibịa ala igbo niile ma ndị na-agwọ nsị agwọ aja ndị na-agwọ oke ibubo ndị na-enye ụmụazị oke amụsụ na ezie ka m na-akọrọ unu akụkọ na ọgwọ m na-akọrọ unu wụ na onye ọ na mebiri be mmadụ bịa ya agbanarị agharị ndebe anyị gụchanụ ntị unu mụ na okoro ọzọ ji ọzọ n'ime osimiri ọkwa n'ihe ka m ji agwa unu na ọ na-eme a tụọrọ ọmara ọ mara a tụọrọ ofeke ọ chọọ ya fee isi n'ọhịa onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala a gbachaa ọsọ a gụọ maịlị mụ ufe mfe perikoma anọ m n'obodo a no leave no transfer ihe onye metere anyị eji isi e wee bu ndị be anyị dododo anyị ma bịa ka m nawakene maka na enwere m ọgbakọ ndị ọgbanje n'ime osimiri iji udo ogbu ọja eje ọrụ werekene ọja ka i duru m jewe